igbo ndị ọma na-ege ntị ekenekwa m unu ọzọ aka m bụ onye nke gị maazị onyekachukwu ihe anyị jikwa bịa taa bụ iji wee na-esonye vidiyo nke anyị meburu eme ọ ga-amasị m na ọ bụrụ na i ka ekiribe vidiyo nke anyị meburu before ka i je nene ya so that na ị ga-aghọta ebe anyị bidoro na ebe anyị na-aga m wee na-asị na njem ime ka anị igbo anyị adịrị mma ka dị anyị ncha niile n'aka na ọ bụrọ ihe ofu onye ga-emewu and na ọ bụrọ ịna-ata onwe anyị ụta bụ ebe o bere dị ụtọ na ebe o si bido mebie karịa na ọ bụrụ na anyị ncha niile jikọ aka ọnụ anyị edoziwe i weta amamihe nke ị ma m weta nke m ma anyị ebido ya m wee na-asị na mbido na ihe anyị nidigodoro ime bụ iweta that culture maka na e pollutugo mind ụmụaka anyị niile na ndị niile a mụrụ taa onye ọbụla believezi na ụzọ e si eme ihe bụ n'ajọ ihe ka anyị bidogoro kụziwere onwe anyị na mmadụ ga-ebiwe ezigbo ndụ na-emeha ajọ ihe maka ọ bụ na anyị bido ya anyị enwe ike ịghọta ebe anyị si na ihe na-adị anyị mma na ihe na-awọkụla anyị before anyị enwe ike imake move wee dozie ebe anyị na-ada eme ọya na-agụ ọya ọya na-agụ ọya na-evute ọgbaghara ebe ọbụla ihe m kwuru maka the warrant chiefs ewevu before otu e si were ghasaa omenala be anyị na system anyị ji ebi before ndị a abata ndị igbo wee ka ha si ebi ndụ ha ha wee ka ha si wee gọọmenti ha ọ na-awọkụrụ ha ndị igbo ewero police ndị igbo ewero army ndị igbo ewero court mana ha wee ụzọ ha si edozi esemokwu na esemokwu dị n'obodo onye bụ the chief judge enwere n'ala igbo mgbe ahụ bụ chief priest then abịa na chief priest a ọ ya bụ ekwucha agwụ mana onye ọ nọ under ya bụ igwe or eze na-achị obodo then ewegasị ndị na-emegasịkwa ihe ndị ọzọ dị iche iche ewe ndị na-achụ uchu ewe ndị na-eme maka ihe ọgbanje ewe ndị na-eme awele ewegasị ihe ndị ọzọ niile mana onye ọbụla nọ under the chief priest ewe ndị dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ewecha dibịa dị n'ụdị n'ụdị onye ọbụla na-eme na nke ya ọ ga-abụ ọ bụ na o ruo na a chọrọ ịjụ ese ejekwuo dibịa na-agba afa sị ya kaa ka a ga-esi wee mee ewe onye arụ na-aya ejekwuo dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ewe ndị esemokwu dị n'obodo akpọ ndị nze na ọzọ ndị nze na ọzọ a kwucheghe ne ha ekpebie ka ọ ga-esi wee dị onye amara ikpe ma na ikpe amago onye ahụ and mgbe a bụ mgbe a na-echi echichi dịka ọzọ ndị ichie ndị nze ndị a niile bụ ndị sara ile ha na ha ma ntụwa asị n'ụwa so ọ dị nnọọ ka ndị judishiari kịta na onye a bụ barista na onye a bụ san na onye a bụ nke onowu dịgasị and ndị a bụ ndị na-ada atụ asị so i buru ikpe bute ha etukwuru na kabinet wee nebe ya anya kwuo na onye a ka ikpe kwesịrị ịma na onye a ka ikpe kwesịrị ịma akpọzie ụmụ okorobịa ndị obodo ọ bụrụ onye ntaramafụfụ ya ga-abụ na a ga-achụpụ ya n'obodo akpọrọ ụmụ okorobịa achụpụ ya ọ bụkwa na ntaramafụfụ ya bụ na ọ ga-apụta na ọgbọ jee yọọ akpọrọ ndị mmadụ akpọfụta ya n'ọgbọ ebe e juru ọ bịa yọọ biko ọ bụrụ na ọ ga-egolu ji ma ọ na ọ ga-akpụ ewu ma ọ na ọ ga-eji ọkụkọ wee jee yọọ agwa ihe ọ ga-eme o jee yọọ udo adị n'obodo mgbe a na-agwa gị udo dị e nwere ugwu dịrị ndụ mmadụ mmadụ abụrọ ihe ọ na-abụ ị fụta i gbuo ya ka ọkụkọ na ndị igbo valụrụ ndụ well well mgbe ahụ bụ ọ bụrụ na e nwere obodo na obodo na-ese okwu na e nwe ihe ha na-azọ ha ma nje ọsọ wakpo ibe ha jee gbuwe mmadụ ekwuo ya ekwu ọ na-abụ anụkata ọgụ n'Europe asị gị na e nwee ceasefire abịa eme peace talk ebidokwa otu a bụ ihe ndị Igbo bidoro wee na-ebi ndụ ha akpọ igwe nke a akpọ igwe nke ahụ eme peace talk ha megide ya megide ọ bụrụ na ekweghị asị okay mbọsị dị otu a afụ na mmiri eni na achọzikwa ka owuo ndị obodo unu bịara ebe ahụ o wee jere ebe anyị nụ na egburu ofu edo ụta ndị nke anụ eje jee mee atakị nke ha otu a emegide emegide izija na ya mere ọgụ ahụ open war a na-apụta ebe a na-abịa anụ dị ọgụ anụgide anụgide anụgide bọchị achọkwa ime peace talk ma ọ bụ e nwee ndị na-egive up asị na ha egive up abịa kpee udo kpee kọndishọn obodo ahụ ga-eji wee nọwa ha ebirikwa otu ahụ nọwa ihe a bụ sistem ndị Igbo now ka ndị ọcha sizi wee wetezie anyị wee ghasa ihe ndị a niile bụ mgbe abịa nwee warrant chiefs kedu ndị e mere warrant chiefs ndị a na-eme warrant chiefs bụ ndị ọjọọ na ndị ike nọ n'obodo ndị obodo na-atụ ụjọ ndị warrant chiefs a nọ wee were ọchịchị ndị ọcha ahụ enye ha bakọp o wee bụrụ ọ bụrụ na ị ma na i mee ajọ ihe n'obodo na igwe ga-ekwu ihe dị ona ma na chief priest ga-ekwu ma na dibia dị otu a ga-ekwu ewee bido jee gbuwe ndị chief priest ahụ onye nke ahụ a ma na ọ na-ekwu eziokwu na ọ dị ike ebido maka ụbọchị a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibe ya onye igbo ọbụla ma ihe nwanne ya mewu makwara ihe ọ ga-abụ ka o mee o megide nwanne ya so ha bịazi leakiwezie those sikrit ndị ọcha a na-enyezi ha enye ha ihe ha eje planụọ egbuo ndị ahụ na-ekwucha eziokwu n'obodo mgbe ndị warrant chiefs anụwa bịa weziri ike dị n'obodo i kwuo eziokwu a gwa gị na ihe a chọrọ ka i meere ha bụ ihe a ọ bụrụ na i kwuo okwu gide ha a bịa gbuo gị ọ kwa ebe a ka mpụ bido batawa n'ala igbo mgbe ị fụ na e gbugo gị na ya na-ekwu okwu a bịa meeting ọzọ ka ekwuo isi ọnwụ na ị ga-ekwu nke bụ eziokwu n'abalị a bịa were gị the next time e kwuwe ndị a niile ma eziokwu anọrọ nwayọọ ndị nke ọzọ a na-ekwu a na-ekwu eziri ndị warrant chief ahụ today sị na ha bidoziri a fụ nwaanyị na-aga n'ụzọ na gị na nwunye gị so na-aga n'ụzọ ọ bụrụ na ọ like-ịrị nwunye gị ị na-anụ ọ sị gị gị kpọta ya ọ kpọrọ nwunye gị naa enwerọ ihe ị ga-eme ya ị goo bicycle ọhụrụ buru ya na-agafe ọ fụ ya ọ sị na ya need bicycle anụ ụmụ boys ya ebutere ya the bicycle o nwerọ ihe ị ga-eme e si otu a wee ghasabazie ihe ghasaba ihe ọ ya ka m na-adị ekwu ka anyị mata na ebe ihe a bidoro na ọ bụghị naanị sọ n'ụka mana government nọ na government ka ha bidoro wee mewe emewe intimidation a before ha wee buziri ụka wee bata ka e wee wetezie obi ndị mmadụ na next video ka m kọwara gị ebe ụka si wee mee omenala anyị affect udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo ma matakwa na ka onye eti eme ka e kwesị akpọ ya